aw bisimila yeelen jɛmu kɔnɔna na ko don o don tulo bɛ taa kalanso maa tɛ kɔrɔ kalan ma maa tɛ kodɔn kalan ma a y'aw sɔgɔ yeelen na walasa aw bɛ se ka kalan o de la yeelen bɛ ci bila mɔgɔ faamuyalen ma walasa aw fana aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ an ka bi maa welelenw ye bubakari payitawo n'ale ye kunnafonidila ye Aujourd'hui mali bubakari i bisimila bon eh, kuntan b'i fo ne eh, baba dakono co-débatteur b'o fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lajɛ nin wagati in na n bɛ a bɛɛ lajɛlen fo Hɔrɔn TV a mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n bɛ u bɛɛ lajɛlen fo n bɛ i yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que débat organisé li n b'a dɔn c'est pas facile n'i ye invité wele tant que invité ma don studio kɔnɔ i tɛ lafiya donc k'o baara kɛ don o don n b'i yɛrɛ fo o la. Ok merci bien Bubakari Payitaho tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ welelen filanan ale ye ɲininikɛla ye ni o ye baba dakono baba dakono i bisimila kuntan n b'i fo n bɛ Hɔrɔn TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka payitawo fo olu minnu ni aw yɛrɛ cɛsirilen don kosɛbɛ kunnafoni ko la kunnafoni o ye ka mɔgɔw bɔ kunnasiri la donc an bɛ sanga min kɔnɔ ou bien an bɛ tagabolo min na bi aw jɔyɔrɔba bɛ jamana kɔnɔ k'aw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi mais k'aw fo kunun na ale ni aw ka don o don baara D'accord ayiwa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ baba dakono ale ye ɲininikɛla ye ka bɔ OGCS kɔnɔna na ayiwa bi an bɛna baro kɛ fɛn min kan o ye farafinna tilebiyanfan population ale ni marabagaw gɛlɛya min bɛ olu cɛ waati caman an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya bɛ don population ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ an ko sa gɛlɛya in ninnu mun de bɛ na ni gɛlɛya ye a kun ye mun ye fura jumɛn kan ka sɔrɔ gɛlɛya la an ka bi maa welelenw o na hakili jagabɔ kɛ o kan an b'a daminɛ payitawo la e ye kunnafonidila ye ayiwa an b'a daminɛ fɔlɔ min bɛ actualité kɔnɔ ni o ye Mali situation ye sanction min tara ka da Mali kan an y'a ye CEDEAO n'o ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu ye ale ni UEMOA u ye sanction dɔ ta depuis le 9 janvier Mali contre la barisa u ka jateminɛ na coup d'état min kɛra o ko ka chronogramme dɔ bɔ walasa fanga bɛ se ka di pouvoir démocratiquement élu ma cogo min na mais an ka marabagaw ko olu ni o hakilinaw ma ɲɔgɔn ye o de nana ni sanction ye mais an y'a ye sanction in talen kɔ jamana caman kɔnɔna na mɔgɔ caman y'u kan bɔ k'a fɔ ko sanction ninnu a ma bɛn u ma ayiwa an bɛ e yɛrɛ ɲininka en tant que malien ni sanction minnu tara nin e yɛrɛ ka analyse ye jumɛn ye surtout ka t'a fɔ ee population yɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko sanction ninnu min filɛ nin ko olu ka fɛla tɛ
bon n b'i fo i ka ɲininkali la ee en tant que malien ne b'a fɔ comme les autres maliens mes autres compatriotes a ma bɛn bi a ma bɛn sini en tant que malien parce que ne b'o de fɔ ni malo bɔra tɔ tora bɔra kelen mali la a n'a ka de de b'a dun fɛ fɛ bɛna ye ka gɛlɛya sigi a min na ne tɛ ala deli o fɛ la o ye an tan ke situ ye mɛ n' san minnu kɛra ni an donna kɔnɔ ka a lajɛ an b'a ye n ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na ni sidaw yɛrɛ ka ka porotu bɔn fɔ ko ni nin n'a ɲɔgɔnw kɛra dugu min na sanction minnu bɛ yen nɔ na ko sanction saba sanction fɔlɔ ni nin n'a ɲɔgɔnw kɛra Mali i n'a fɔ Mali Mali bɛ suspend ka bɔ CEDEAO ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen na kelen a filanan CEDEAO ka lajɛ n'o ye réunion ye o tɛ kɛ Mali la fo ka taa fɔ sanction wulila a sabanan o ye ni Mali den dɔ y'i kanbɔ jɔyɔrɔ dɔ nɔfɛ CEDEAO mɔgɔw bɛ dɛmɛ min don a ma u t'o dɛmɛ kɛ a fɔra n ye o saba de ye CEDEAO ka sanction ye frontière datugu an ye a tɔgɔ geler mali mali jamana ka nafolo an b'u cɛ an b'a dɔn an b'a bɔ tan bon UEMOA associé la en fait ne yɛrɛ ma o yɔrɔ de faamu ça veut dire que u taara u ka u ye sigi laban min kɛ u taara dɔrɔn Mali sanctionner de kama parce que n b'o fɔ mun na ɛ n'i y'a lajɛ ɛ an ka gɛlɛya depuis 2012 fo bi parce que gɛlɛya min b'an kunna a gɛlɛya daminɛ depuis 2012 unhun depuis 2012 fo bi ne ma a mɛ ne m'a mɛ siɲɛ kelen ko UEMOA ye Mali wele k'aw ɲininka parce que UEMOA fana ye jɛkulu de ye o n y'an an jamana 8 b'o kɔnɔ minnu bɛ CFA dilan unhun bon ka an aw wele Ko an ye an ye UEMOA tɔnden ye ni gɛlɛya b'aw fɛ yen gɛlɛya in ye jumɛn ye hali k'a ɲɛf'u ɲɛna ne kɔni m'a mɛn bon UEMOA ka sigi fɔlɔ mali situation na u ka mali ɲangi ne t'a faamu sincèrement ça veut dire que quelque part il y a une main derrière hali ni o kuma in fɔli man di dɔw ye o de ye an ka faamuya ye wa an dalen d'o la fo k'a fɔ an da la mɛ ni i bɔra yen ka na hali sedaw yɛrɛ ko taara cogo min na i b'i bɔn si ka mamaw b'a min faamu o ye uma ka lajɛ bɛ ta kɛ gana gana tɛ yema la o y'o fɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛɛ de bɛ kunkolodi bilala mɔgɔ la ka fɔ esu e fɛti ma ko in kɛra ka se n'i b'a fɔ an bɛ dutigi ta sisan ni duden dɔ ye fɛn dɔ kɛ n bɛ se ka kori b'a kori ten mais i t'a gɛn ka bila kɛnɛma ka fɛn dɔ k'a la parce que n'i y'o kɛ i bɛ ko tɔ lajuguya parce que n'i y'a bila kɛnɛma a laban a bɛ taa don sira dɔ fɛ e bɛ tila k'e yɛrɛ ɲini a ko tɔ la donc moi je pense que n ye a tɔgɔ bere in ta a tɔgɔ ɲangini bere in ta a giriyara kojugu n ka bɔ yen n ka na transition taara cinq ans de proposer n'i ye n'i ye ministre Diop lamɛn. Unhun. An bɛɛ ko an ka maliyɛnw an minnu bɛ yan an ko cinq ans mais f'i i i i f'i ka bin i kunkolo kan pour que i ka taa cinq ans transition cinq ans ka t'o demander o ye anw minnu bɛ Mali la. Unhun. An ko n ko mais n ko o bɛ se ka kɛ cogo di? Maintenant ni m min Diop ko ko tɛrɛmɛli de don dɔ bɛ bɔ a la. Unhun. Moi je pense que la moindre des choses c'était don don min na u bɛ sigi kɛ c'était k'a fɔ bon maliyɛnw aw ko cinq ans tiɲɛ na cinq ans ka ca aw ye lajɛ min kɛ o lajɛ ko k'a daminɛ kalo wɔɔrɔ ka taa san duuru la bon an b'o o bɛɛ la fitinin n'o ye kalo wɔɔrɔ ye an b'o ta wa hali ni an b'aw ɲangi parce que théoriquement c'est comme CEDEAO yɛrɛ sɔnna transition bɛ ban le 27 février donc théoriquement transition ban le 27 février hali ni sanction tun bɛ bin hali n'an tun bɛ ɲangi ne tun bɛ se k'a faamu n'a tun kɛra le 28 dɔnkuc ni fifiuru banna fɛnsen fifiuru sariyari de teriki mana ban ka sɔrɔ an ma se ka kalafili kɛ an b'aw ɲ mɛ o deli yɛrɛ ma se ka anw ɲ ala u ye sigi min kɛ ka kɔn ye u ko ko donso kalo bi saba u bɛfi kalo tile fɔlɔ ko ni mali ma se kɔnɔnkara ye ko u bɛ mali ɲ kɔnɔnkura taara a ca a dɔgɔ sa mɛ kɔn taara a' su deli

a tɛ bɛn i ka mesure sugu dɔ ta ka ka da o kan. D'accord ok o b'a to Baba Dakono an bɛ na e fan fɛ ayiwa ee an bɛ démocratie tile de kɔnɔna na donc n'i ko démocratie tile ça veut dire que ko fanga ye jamanadenw de ta ye u bɛ dannaya da mɔgɔ dɔ kan ka voter o ye k'o bila yen ka tila k'a ye an bɛ voter maa minnu ye ka dannaya d'u kan san kelen san fila Dannayabaliya bɛ na an n'u ni ɲɔgɔn cɛ la fo ka taa laban gɛlɛyaw ma fo ka n'a bila sisan an filɛ nin contexte min kɔnɔna na nin ye mɔgɔ caman ka miiriya Mali dɔrɔn tɛ hali farafinna jamanaden caman ka miiriya n'a ye an ka dirigeants bɛ ka nin fɛn ta ko u manipulelen de don ayiwa ni e yɛrɛ bilala e ka nin situation in analyser e b'a analyser cogo di?
Kounta an b'i fo n'i ko k'i bɛ nin situation in analyser i tɛ se k'a ta dɔrɔn kunun walima kunasinin ko kala kalafili la i bɛ taga kabiri an b'a fɔ min ma démocratie ni dɔw ko bɛɛjɛfanga hali n'a sɔrɔ bɛɛ ma bɛɛ ma sɔn k'a fɔ ko o de y'a a tagabolo ye bamanankan na mais an b'a fɔ bɛɛjɛfanga barisa bɛɛ b'a faamu ten an bɛ se k'a fɔ bɛnkan fanga bɛnkan fanga an bɛ voilà bɛnkan fanga a sigila an fɛ yan a sigila nin sigicogo in na 1991 Eh, a nalen a nana hukumu dɔ de kɔnɔ n'i ɲinɛna o hukumu kɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ i ka se k'a faamu degun min bɛ a kan bi a nana hukumu min kɔnɔ gɛlɛya caman de tun bɛ yen wa mɔgɔw y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko bɛɛ tɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ eh, kumada tɛ mɔgɔw bolo ale ni fana minnu bɛ fanga la u bɛ fanga la kabiri 68 eh, ni o kun sɔrɔla coup d'État dɔ fɛ min kɛra président Modibo Keïta la donc olu bɛɛ de laɲiniw bɛɛ de tala ka fara ɲɔgɔn kan ale ni a wagati nana bɛn gɛlɛyaw ma diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mhm. olu gɛlɛyaw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan wulikajɔw kɛra wulikajɔw de nana bange eh, bɛnkan fanga in na mhm. donc n'i ko i bɛ jateminɛ kɛ min de b'a kɛ jamana kɔnɔdenw ale ni u b'u ka dannaya kalifa minnu na ko ka gɛlɛn u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ i bɛ jateminɛ de kɛ bɛnkan fanga in yɛrɛ nana nata ba dɔ de hukumu kɔnɔ o ye k'a fɔ de ni fanga tagabolo yɛlɛmana kiri mun kun tɛ tigɛ tigɛ cogo la anw hakili la o bɛna tigɛ a tigɛ cogo la mm. minnu b'a kɛ faamaw ka nafolo bɛ sabati halisa donc faamaw ka faamaya bɛ taga ɲɛfɛ nka fantaw fana ka fantanya bɛ juguya halisa donc k'a kɛ fana jamana sɔrɔ n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn Eh, o bɛ tila n'i y'a ta kɛmɛ sara kɛmɛ sara mɔgɔ tan de ni ɲɔgɔn cɛ kɛmɛ sara mɔgɔ tan o bɛ jamana nafa sɔrɔ siraw kɛmɛ sira bi kɔnɔntɔ olu b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ mm. a bɛ ko n'i ye jamana ta ni maa miliyɔn tan don sisan maa kɛmɛ bɔɲɔgɔnko olu de bɛ jamana nafa sɔrɔ siraw bɛɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ mm. maa miliyɔn kɔnɔntɔ ale ni kɛmɛ kɔnɔntɔ olu bɛ to sɛgɛn jugu la mm. donc nata dɔ tun ye k'a fɔ ko ni bɛnkan fanga in nana o danfara min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ caman bɛ bɔ a la ale ni kalanko ale ni eh, miiriya minnu bɛ k'a fɔ ko marako jugu bɛ olu bɛɛ bɛ ta ka bɔ yen nka n'i ye jateminɛ kɛ san minnu dara o kan eh, olu olu caman ma se ka kɛ eh, au contraire dɔ yɛrɛ de farala a kan ni o ye mɔgɔw hakili la k'a fɔ ko sariya tɛ tigɛ a tigɛcogo la ni o ye fana k'a fɔ ko yuruguyurugu ka ca foroba foroba nafolo eh, waleya yɔrɔ la walima a ɲini yɔrɔ yɛrɛ la donc olu bɛɛ de nana kɛ mɔgɔw eh, déception bonyana mɔgɔw kan kosɛbɛ bɛnkan fanga in na donc ka na fara o kan jateminɛ mɔgɔw ka jateminɛ na u y'a ye k'a fɔ ni marabaga mun nana e, ale ni a kɛrɛfɛ mɔgɔw walima a bɛ mɔgɔ minnu suganti olu de ka kow bɛ ɲɛnabɔ nka gɛlɛya tɔ minnu bɛ mɔgɔw kan dɔ de bɛ fara o gɛlɛyaw kan ka taga don o don donc o dusumakasi ninnu de y'a kɛ mɔgɔw yɛrɛ ɲugula bɛnkan fanga in na k'a fɔ ko est ce que bɛnkan fanga in de bɛna se ka an ka kow ɲɛnabɔ mm. o ɲugu in bɛ fɛn caman fɔ maintenant min ye sisan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ a ko gɛlɛya kosɛbɛ e, mara tagabolo tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye n'i bɛ e, an ye bɛnkan fanga e, ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni o ye président de la république ye nka far'o kan kulu wɛrɛw bilalen bɛ yen dɔw bɛ yen minnu bɛ sariya tagabolo u da bɛ y'a la u b'a kɔrɔsi fana ale ni gouvernement ni président bɛ baara kɛ cogo min na u b'olu kɔrɔsi dɔw fana bɛ yen kulu dɔw bɛ yen minnu bɛ kiriko la mm-hmm. mais n'i ye kulu fila ninnu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ sariya lawaleya mm-hmm. n'u bɛ a ɲini ka sariya ta ale ni minnu b'a yamaruya ale ni minnu b'u ka baara kɔrɔsi ni o ye bulonba mm-hmm. ale ni eh, président de la république gouvernement olu bɛɛ ye politiki sira mɔgɔw de donc olu bɛɛ bɛ suganti politiki sira min ye ko gɛlɛya sa depuis san caman mɔgɔw t'u yɛrɛ ye olu la a b'i n'a fɔ kala bɛ ta minnu bɛ ta ɲɛmɔgɔya la mɔgɔw t'u yɛrɛ y'u la mɔgɔw t'u yɛrɛ y'u la a sababu ka ca sababu fɔlɔ yɛrɛ ni an bɛ se ka an tɛgɛ da min kan ni ɲinini ye min sabati o ye k'a fɔ minnu bɛ kala ta o ma ca kosɛbɛ hali ka dan minnu yamaruyalen don ka kala ta hali n'a y'a sɔrɔ o fana fiɲɛ dɔ b'o la parce que k'a fɔ ko eh, mali bɛ taga bi mɔgɔ miliyɔn mugan na k'a fɔ ko miliyɔn seegin ɲɔgɔnna dɔrɔn de bɛ kala ta alors que ɲininiw y'a jira k'a fɔ ko mali sifinlaka bɛ taga fo n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la bi wɔɔrɔ la mm. donc a tɛ se ka faamu k'a fɔ ko maa miliyɔn mugan na o ye minnu bɛ jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔkan mɔgɔw t'o la k'a fɔ ko olu bɛ eh, miliyɔn seegin dɔrɔn de bɛ kala ta o miliyɔn seegin fana na hali maa miliyɔn naani ɲuman o tɛ kala ta donc mhm. fiɲɛ dɔɔni bɛ o yɔrɔ la ka far'o kan fana mɔgɔ caman tɛ kala ta mɔgɔ caman tɛ da don a la barisa u b'a fɔ a politiki mɔgɔw min kɛra ɲɛmɔgɔ ye o min kɛra kɔmaa a bɛɛ de kelen ɲuman t'a la wa u b'u yɛrɛ de ɲini u tɛ an ka hakɛw ɲini k'o sabati donc olu bɛɛ de b'a kɛ kabiri u sigitɔ la dannayaba tɛ wa u sigilen kɔfɛ dannaya in tɔ bɛ cari ka taga a fɛ ayiwa o b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ halisa mais an bɛ to mali situation kɔnɔna na i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na e miiriya ye i n'a fɔ mɔgɔ caman fana miiriya ye min ye k'a fɔ ko an ka dirigeant ninnu maa wɛrɛ bɛ o u jukɔrɔ ka se ka u manipuler o de nana ni dannayabaliya yɛrɛ fanba ye ka ɲɛsin an ka dirigeantw ma mais i ye fɛn dɔ fana fɔ sanction in nalen kɔ an ka dirigeantw y'a jira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ wa fɛnɛ san duuru in ko tun ye base de négociation de ça veut dire que o tɛ bɛnkan ye an kan ka min ta mais o kɔfɛ an y'a ye manifestation min kɛra mali kɔnɔ yan nɔ olu ko ko fo san duuru in ka maintenir dɔw yɛrɛ ko fo ka taa ni san duuru yɛrɛ ko cinq ans coalition yɛrɛ sigira ko cinq ans ou plus bon maintenant est-ce que an ka dirigeantw fɛnɛ u sirannen tɛ o kɔlɔlɔ de ɲɛ walasa mɔgɔw kana dannaya bɔ u kan donc n'u kɛlen bɛ k'u makun o kɛlen bɛ ka na ni blocage ye fɔ cogoya wɛrɛ la statu quo bɛ yen nɔ an bɛna se ka nin ko in situation débloquer cogo jumɛn na non a situation bɛ débloquer cogo min na c'est-à-dire que cogoya fila don parce que malien minnu bɔra jumajan tɛmɛnen a o malien a quatre-vingts pour cent n'i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ bi seegin ma bɔ k'a fɔ ko san duuru transition ye san duuru parce que ni jamana marabagaw y'a faamu ten k'a fɔ nin ninnu bɔra de k'a fɔ olu tun ye k'a fɔ ko ka min suma ka k'u kun ko ninnu jɛra n'o ye parce que o de kɛra hali erreur ye u ka communication na parce que an y'a ye u ka laselikɛla dɔw y'a fɔ k'olu nana ko ko san duuru ne kɔni t'a dɔn o communication passera cogo min na o yɔrɔ la parce que mɔgɔw ma taa ka san duuru soutenir mɔgɔw taara sanction min binna ne ko a sanction binna a bɛ bin ne kan a bɛ se ne somɔgɔ dɔ ma donc ni sanction kɔni binna a tɛ bɛn ne ma donc ne bɛ se ka taa an ka nisɔngoya jira maintenant an bɛ bɔ nin kɔnɔ min na cogoya fila an ka bi jamana marabagaw k'a faamuya a bɛ minnu bolo k'a fɔ cinq ans a tɛ faamumu a tɛ don a kɔnɔ a tɛ faamu mɛ u ka dezw di pa que senkan p min se a se olu bɛ ɲin min kɔ san tɛmɛ san minnu nɔfɛ san fitinin de don a tɛ mɛ mɛ ni ala ka cɛ jan ni gɛlɛya nana a senkan kɔnɔ an ka suguda ali sen ka d ma gɛlɛya dɔ kana a sen kɔnɔ jamana mara dun ni gɛlɛya ban mɛ o gɛlɛya mana na n y'a sɔrɔ perekaneli don mɔgɔ yɛrɛ se k'i musalakaw parce que kala filila k'i ta peut être ni gɛlɛya nana an bɛ se k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka o gɛlɛya kunbɛn mais e dun donna fenêtre fɛ ka na fanga ta donc ni gɛlɛya nana o kɔni o ka nɔgɔn ni bɛɛ ye komi kala yɛrɛ ma ta k'e ta o e ka taa ka bɔ yen fɔlɔ bɛ nin donc sanga tɛ mɛn kelen fila maintenant u ka délai raisonnable di c'est à dire que un an di kuma o o ne ye hakiliina ye pur que an ka bɔ sida sɔn bɛɛ kɔnɔ mɛ na n'o y'a sɔrɔ ka to fanga o de ka ye si maw de olu de bɛ k'a fɔ ko ma ko a ka di maw ye sukali ka di ma ye si a min ka mun na ka kɛ kandida ye ko maa ka di ma ye ma ka futa ye dɔrɔn n'o kɛra mɔgɔ bɛ se ka di san duuruuru kɛ yan don masi pa que n' sɔrɔ ci de tusa An bɛ fɛn o fɛn kɔnɔ c'est à dire que jamana in binna ka se niveau min na, jamana in tɔɔrɔla, jamana denw tɔɔrɔla ka se niveau min na c'est à dire que an ka bɔ dabiri dabiri kɔnɔ ka kow kɛ tilennenya la c'est à dire que fo maliyɛn bɛɛ k'a dɔn an ka jamana in bɛ nin yɔrɔ la, sini an bɛ taa n'a ye nin yɔrɔ la, san wɛrɛ an bɛ taa n'a ye nin yɔrɔ la, san mugan o ka kan k'a sɔrɔ an bɛ nin yɔrɔ la donc ko bɛɛ bɛ lajɛya ni o kɛra maliyɛn bɛ adhérer u ka projet de société la mais ni min kɛra bi sini peut être i bɛ tila ka interprétation wɛrɛ sɔrɔ o la parce que ne tun tɛ se k'a faamu k'a fɔ o don mobilisation min kɛra vendredi ça a été très clair gouvernement yɛrɛ de ye appel kɛ pour les sanctions ne t'a dɔn ko communication bɛ taa kɛ yen nɔ ko on soutient les 5 ans c'est à dire que u ye u m'a ɲɔgɔn fili jugu kɛ mais fili adamadenya fili tɛ bɔ adamadenya la fili bɛ se ka dilan maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que fɛn Baba Dakono ye rappel dɔ kɛ en quatre-vingt-onze ni mɔgɔ minnu hakili b'a la quatre-vingt-onze kɛlɛ wulila kun belebele fila kun belebele fɔlɔ o ye ka maliyɛn minnu bɛ baara la ka maliyɛnw ka condition de vie améliorer kun filanan ko ka kalan kɛcogo falen pour que kalan ka kɛ ka ɲa mais an bɛ mun ye démocratie nalen u ye discours fɔlɔfɔlɔ min fɔ an ye ko ni démocratie fanga de bɛ yen sisan dɔgɔnin tɛ kɔrɔ bonya muso tɛ cɛ bonya den tɛ fa bonya min ka di min ye o b'o kɛ min ka di min ye o b'o fɔ donc ni maliyɛnw hakili b'u ka discours fɔlɔfɔlɔ la u y'o discours fɔlɔ de tenu u tilala u ye discours filanan jumɛn tenu n'u y'a fɔ n'u ma se k'a kɛ n'i ko i b'u jalaki ko kala jigin anw na politique kuma don donc kuma ye fila ye bonya ti ko la mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya c'est à dire que an ka a tɔgɔ ordre social min tun b'an bolo n'o tun b'a permettre dɔgɔnin bɛ kɔrɔ bonya den bɛ fa bonya muso bɛ cɛ bonya u y'o kogo bɔ ka bin filanan ye jumɛn ye layidu timɛbaliya k'o kɛ taabolo ye parce que n'i ma se k'a kɛ ko politique kuma don donc minnu taabolo tɛ se ka bɛn o fɛn fila ma c'est à dire que mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya ma ou bien ɲɛmɔgɔ dɔgɔya ma ou bien minnu taabolo tɛ se ka bɛn k'i dalakan fɔ i ma se k'a kɛ k'a sɔsɔ olu y'u sen bɔ politique la donc politique tora mɔgɔ minnu bolo hakili bɛ taama nɔfɛ a caman ye o ye maintenant eh, an tilala k'a ye tuguni hali n'i y'a ta ka comparaison kɛ ni Afrique de l'Ouest yɔrɔ an bɛ Afrique de l'Ouest kuma la n'i ye eh, a tɔgɔ a- Afrique francophone ta a caman na an ka président minnu bɛ na

e bɛ mandat daminɛ mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ f'i kun san kelen bɛ taa se yɔrɔ san fila bɛ taa se yɔrɔ e b'i kɔ don pewu i ka jamanadenw ma donc a tɛ kɛ hali dogo yɛrɛ la a bɛ dɔn hali discours la ni an ka président laban min ta yan ala ka hinɛ a la an hakili b'a la waati la maliyɛnw de wulila o waa don ko gɛlɛya min b'an kan ko faransi don o wuli ka jɔ kɛra u ka gla don ani cɛ don o fana dɔwɛrɛ ye mɛ e min jamanakuntigi e man k'i da don la kan t' b'a k'a di kɛ minnu tɛ farasi fɛ olu jamana di jugu olu bɛ taa sen tun bɛ ba fila ladi sarike lamusi ko an ka jɛ ka fanga di e ma kun ta e k'an mara san duuru i k'i sago k'an na i ka fɛn bɛɛ k'an na mais fɛn kelen min b'an bolo o ye k'a fɔ n'i y'a kɛ n'a ɲɛna an b'a fɔ k'a ɲɛna n'a ma ɲa an b'a fɔ k'a ma ɲa mais ni an kumana e bɛ bɔ k'an jaabi e dun b'an ka baara de la donc o bɛɛ ye gɛlɛyaw ye donc tout de suite les gens comprendront que e ti anw kama e bɛ yan fɛn wɛrɛ de kama donc n'i y'ale ta bon an ka taa hali burukina burukina ta lajɛ donc président min yɛlɛla deux mille vingt encore san joli san fila a ma san fila yɛrɛ dafa donc o dafiri nin cogo la donc tout ça ça veut dire que o danayabaliya sinsinnin yɛrɛ a fɛn ye min ye parce que jamanadenw kɔnɔ olu bɛ mɔgɔ minnu sigi u ɲɛmaya la ni waati sera u bɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ don u tɛ baara kɛ ni olu ye d'accord ok waati an bɛ taa ɲɛfɛ Baba Dakono ayiwa danayabaliya in kɔni sera niveau dɔ ma fo an ka maliyɛnw yɛrɛ ko sisan nɔ ko an ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ UEMOA yɛrɛ la donc danayabaliya sera fo o niveau ma alors an bɛ ɲininkali min k'o la sisan an bɛna fɔ CEDEAO waati min na a bɛ ka Mali sanction ko ɲɛɲini a filɛ ka misaliya min fɔ nin Burkina fɛnɛ coup d'état kɛra yen tuguni o ma an bɛna fɔ CEDEAO ka ko bɛna kɛ i n'a fɔ SDN Société des Nations min tun sigira première guerre mondiale kɔfɛ n'a ma se ka deuxième guerre mondiale n'a tununa CEDEAO ko bɛna kɛ ten wa ou bien e yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye CEDEAO ko yɛrɛ la ko fincogo ye kelen nka u manamana cogo tɛ kelen SDN sigira di minnu première guerre mondiale kɛla kɛlɛ kɛla minnu ye se sɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan ka SDN sigi k'a fɔ tɔw bɛ don olu sagonada de fɛ jagoya k'a bɛ a sigi kuma tuma caman bɛ jateminɛ kɛ o y'a yira k'a fɔ ko nin ko in tɛ se ka taga yɔrɔ jan barisa a sigilen tɛ ka ɲɛ a ma sigi an b'a fɔ mun ma sariya justice a ma sigi o kan CEDEAO sigila a san a ka ca ni san bi saba ye bi n'i ye jateminɛ kɛ a kelen tɛ farafinna kulu fɛn fɛn bɛ yen u bɛɛ y'u ka kulu sigi sen kan n'a bɔra est la est bɛ kɛ jumɛn ye bamanankan na kɔrɔn ayi kɔrɔn n'a bɔra kɔrɔnfan yan fan fɛ a kulu ka dɔgɔ min ye CEDEAO ka hakɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parce que a sigira mun de kama a fɔra ko intégration économique an ka se ka fara ɲɔgɔn kan e ka fɛgɛ e bɛ se ko la nin b'e fɛ nin tɛ ne fɛ nin bɛ yan nin tɛ yan mais an ka fara ɲɔgɔn kan nafa sɔrɔ siraw bɛ ɲini cogo min na ale n'a bɛ cɛ bɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni an ka jamana ninnu na an bɛ se ka tɔgɔma an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka sɔrɔ gɛlɛya ma la e bɛ se ka taga baara kɛ sɛnɛgali i b'a fɔ ko Sénégalais bɛ se ka na baara kɛ yan cogo min na e bɛ se ka taa i ka nafa ɲini Côte d'Ivoire i b'a fɔ Ivoirien bɛ se ka na a ka nafa ɲini yan olu hukumu na a sigira o de kan n'i ye jateminɛ kɛ o cadre kɔnɔ u ye taga u ye caman kɛ o la barisa hali n'a sɔrɔ degunw bɛ yen bi an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ nka ko caman bɛ yen bi o nɔgɔyalen don an ni ɲɔgɔn cɛ intégration économique fana n' o nana wale yɛrɛ UEMOA sigili la o fana ye o kɛra sababu ye halisa an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o économie ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka sanga sɔrɔ hali ni o baara in fana na tɔkajɛ b'a la bi tɔkajɛ min b'a la bi ni mɔgɔ caman hakili la k'a fɔ ko an ka bɔ sefa la an ka an ka yɛrɛ ka monnaie créer o bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko tɔkajɛ b'u ka baara in na parce que an ka jateminɛw la fanga min bɛ an ka euh, jamana ninnu na bi k'a fɔ ko olu ka sefa bɛ falen hakɛ nin de la bi an ma da la k'a fɔ ko a b'o fanga an ka sefa tɛ an ka fanga duguma dɔɔni ou bien an ka fanga duguma kosɛbɛ donc olu bɛɛ ye jateminɛw de minnu kan ka kɛ mais olu bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ dɔ kɛra camanba de tora ee san ba fila ni bi kɔnɔntɔn kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn 90 daminɛ fo ka taga bila laban na min bɛ ka kɛ sisan o de tun bɛ ka kɛ an ka fan ninnu na ni coup d'état kɛra Niger o dugusajɛ dɔ bɛ kɛ mali la dɔ bɛ kɛ gana dɔ bɛ kɛ dugu wɛrɛ la o de hukumu kɔnɔ CEDEAO y'a jateminɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ sigi sen kan n'a bɛ fɔ ma ko charte walasa fanga tagabolo ka bɛn démocratie ma bin kana kɛ mɔgɔ kan wa démocratie fana ka se ka kɛ fanga tagabolo min bɛ don jamana kɔnɔdenw jigi kɔrɔ o de hukumu kɔnɔ hakili la CEDEAO ye caman hakilijigi caman kɛ k'a fɔ u ye fɛn dɔ bila sen kan ni o ma kɛ jamana min na dankari bɛ k'i la nin bɛ k'i la nin bɛ k'i la nka o baara in fana tɔkajɛ dɔ yera a la tɔkajɛ ye jumɛn ye k'a fɔ olu y'u sinsin dɔrɔn fanga tali fanga kan fanga tali ni marifa y'u sinsin o dɔrɔn kan u ɲinɛna k'a fɔ ko fanga fana a sinsinbolo dɔ ye jamana kɔnɔdenw nimisi wasali ye ni a bonne gouvernance bonne gouvernance an y'a jateminɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ dɔ fɔ a la bɛɛ b'i ka définition fɔ nka an ka jateminɛ na an ye k'a fɔ bonne gouvernance tɛ se ka kɛ dɔ wɛrɛ ye fo jamana bɛ nafa mun bange a ja a nafa tilali ka se jamana kɔnɔden bɛɛ ma tant que dɔ bɛ yen o tɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ ou bien tant que dɔ bɛ yen o bɛ baara kɛ ka nafa se jamana ma nka en retour nafa tɛ se ka se ale ma o la i tɛ se k'a fɔ ko euh, mara tagabolo ka ɲi o jamana ninnu kɔnɔ donc fiɲɛ min yera CEDEAO ka nin protocole in na o ye u ma se ka fɛn sigi sen kan min b'a kɛ mara tagabolo bɛ kɔrɔsi ka sɔrɔ hali jamana ɲɛmɔgɔ bɛ yen ni a sugantila a sugantilen kɔfɛ a ka se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye fana min bɛ baara kɛ mara tagabolo ɲuman kan 2012 an hakili la k'a fɔ ko mɔgɔw y'a faamu barisa min kɛra 2012 ee c'est vrai crise wulila 2012 mais ka kɔn 2012 ɲɛ gɛlɛya caman tun bɛ ka ye mara tagabolo la jamana kɔnɔ ee ala ka hinɛ a la président amadu tumani ture a ye baara caman kɛ nka n'i ko i b'a ka bilan fɔ bi yɔrɔnin dɔ bɛ yen bɛɛ da bɛnn'o ma k'a fɔ ko a kun tɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ i b'a fɔ a kan ka kɛlɛ cogo min na mɔgɔw bɛ kuma dɔ yɛrɛ fɔ ko a y'o fɔ k'a fɔ ko a tɛ fɛ ka eh, eh, dutigi malo mhm. eh, jamana olu bɛɛ tun kɛra sababu ye min y'a to mɔgɔ b'a fɔ vraiment mara tagabolo tun man ɲi mhm. mais kulu ma sɔrɔ CEDEAO Union européenne Union africaine Nations unies k'a fɔ jamana in kɔnɔ a mara tagabolo n'an ma fɛɛrɛ k'a la dɔɔni a bɛ ka ɲagami au contraire u bɛ tun bɛ Mali de ta ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ k'a jira a démocratie in ko ɲɛnama don a y'a ye Mali bɛ cogo min na président dɔ taara dɔ wɛrɛ nana wa Mali bɛ ka taga ɲɛ donc u y'u ɲɛ tugu dɔrɔn min ka ɲi la k'u ɲɛ datugu fɛn minnu tɛ ka marcher donc 2012 kɔfɛ an hakili la k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw b'a jateminɛ k'a fɔ a a bɛɛ tɛ symbole ye jamana mara fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ symbole ye k'a fɔ élection kalafili bɛ ka kɛ donc démocratie bɛ président dɔ taara a nana démocratie bɛ o tɛ mais tant que mara tagabolo ma ɲɛ a ma d'a la k'a fɔ ko euh, démocratie in bɛ sinsin mhm. san kelen fo ka taa bila 2013 la mɔgɔw ka hakilina kun falenna n'i tun bɛ mɔgɔ caman lamɛn a kuma la n bɛ union européenne représentant lamɛn u bɛɛ kun sinsinnen don ah il faut que mara tagabolo de ka falen démocratie tɛ se ka kɛ élection dɔrɔn ye nka o san in tɛmɛnen dɔrɔn 2014 an y'a ye k'a fɔ fɛn minnu tun bɛ ka kɛ avant 2012 an segira ka na olu kɔnɔ mɔgɔ si tun tɛ ka sɔrɔ min bɛ k'a fɔ ko nin an k'an jɔ an k'an kɔrɔsi yan jamana kɔnɔ a tun bɛ yen dɛ bubakar ninnu tun b'a la e tun b'a la ne tun b'a la nka an an kan ka dɔgɔ a gɛlɛya in kɔrɔ minnu bɛ jamana dɛmɛ olu de tun bɛ se k'a fɔ a y'aw jɔ an tɛ se k'an ka nin dɛmɛ in continuer ka sɔrɔ mara in bɛ ka taga nin tagabolo in na 2014 an hakili b'a la fɛn fɛn kɛra ka da o kan san fɛn fɛn dar'o kan i tun tɛ kalo kelen kɛ n'i m'a mɛn ko mɔgɔ kelen kuma tɔgɔ yɛrɛ miliyari tan miliyari duuru ŋanamuŋanamu la olu bɛɛ tun kɛ sɛgɛ donc voilà CEDEAO ye olu bɛɛ ye olu ma se ka baara kɛ donc ka segin u ka tɔ ka jɛ na ne bolo olu bɛɛ de tun b'u ka tɔ ka jɛ na nka min kɛra o kɛra 2012 kɛra o tɛmɛna an filɛ nin 2022 la parce que 2000 an bɛ 2022 la an bɛ nin kuma in na bi parce que ko dɔ de kɛra 2020 hakili la bi min kan ka kɛ sanction maliyɛn bɛɛ ko ko maliyɛn yɛrɛ dɔrɔn tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi eh, ko farafinna ka ɲɛtaga hami b'i la bɛɛ ko sanction ninnu a ma bɛn a ma bɛn barisa banabagatɔ de don ko taara ka da kun na min bɛ se ka bana tɔ bana tɔ juguya eh, o tɛmɛnen kɔfɛ sisan mun de bɛ kɛ hakili la min kan ka kɛ o ye de nin sanction a ma bɛn mhm. nka sanction in nana hukumu kɔnɔ ne bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye tagabolo kura min bɛna ye CEDEAO la a bɛ se ka kɛ nin bɛ se ka kɛ sababu min bɛ fɛɛrɛ kura don kɔrɔ barisa nin sanction in kɔfɛ bɛɛ bɛn'i dan dɔn mali min ye eh, sanction binna a kan ni a ye riposte ta ka décision ta mhm. mali bɛna a dan dɔn Eh, min fana ye CEDEAO ye n'ale ye sanctions bin sanctions in kɔfɛ min bɛna bɔ a la ale fana bɛna a dan dɔn ni bɛɛ y'i dan dɔn o kɔfɛ tagabolo kura min bɛna don CEDEAO la a ka ca ala fɛ o bɛ se ka kɛ tagabolo ye min bɛ mɔgɔw bilasira fanga bin ni fanga di ou bien fanga yɛlɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka olu bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ barisa i bɛ CEDEAO kuma na ko dɔw k'an ka bɔ dɔw k'an kana bɔ ko ko ko fila kɔni bɛ yen ko fɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ se ka bɔ CEDEAO la mais a ma d'a la k'a fɔ ko an bɛ bɔ an kɛrɛfɛ dugu kɛrɛfɛ an n'an bɔra CEDEAO la Senegal bɛ to an dafɛ dugu ye Côte d'Ivoire bɛ to an dafɛ dugu ye Burkina bɛ to an dafɛ dugu ye Niger bɛ to an dafɛ dugu ye Mauritanie bɛ bon an n'olu tɛ CEDEAO la an dafɛ dugu minnu kɔni bɛ CEDEAO la olu bɛ to jamana duuru donc a mana kɛ cogo o cogo an bɛ tila ka fɛɛrɛ wɛrɛw de ɲini an n'olu cɛla bɛ bɔ cogo min na walasa kow ka nɔgɔya an ma donc ne fɛ ee, ko mana gɛlɛya k'a fɔ ko n bɛ bɔ mada la k'a fɔ ko o de y'a fɛɛrɛ ye mhm. a fɛɛrɛ ye min ye tagabolo kura min bɛ yen bi ni o kan ka don ni mara jɛkulu ninnu ni sedeyaw ni uemoa ni a tɔw parce que sedeyaw ni uemoa dɔrɔn tɛ o g5 bɛ yen eh, kabiri gɛlɛya in daminɛna processus de nouakchott sigila sen kan o kɔfɛ g5 sahel sigila o kɔfɛ eh, a tɔgɔ ye di o y'a sɔrɔ sedeyaw bɛ yen ka kɔn sedeyaw ɲɛ organisation wɛrɛ bɛ yen yɛrɛ mɔgɔ hakili tɛ min ye kosɛbɛ min ka kɔrɔ hali ni sedeyaw ye n'o ye autorité de développement intégré du liptako gourma alg ni o kun sigila de walasa gɛlɛya minnu yela kɔngɔba min ye tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ soixante-dix fo ka taga bila a san tɔw la pour que o kɛlɛ donc olu kulu ninnu bɛɛ bɛ yen yɛlɛma de kan ka don olu kulu la barisa diɲɛ yɛlɛmana a bɛ sigi kuma min na sedeyaw yɛrɛ yɛlɛma caman kɛ n'i da sera a ma ka bɔ nafasɔrɔ siraw kuma na ka n'i da don politiki kuma na o y'a yira de k'a fɔ gɛlɛya min nana o ye sedeyaw bila ka yɛlɛma donc yɛlɛma ninnu fana tɛ se ka kɛ ten donc ne fɛ nin ko in a ka gɛlɛn a bɛ dig'an na kosɛbɛ mais sababu de don min bɛ se ka kɛ yɛlɛma sabatilen sababu ye parce que yɛlɛma tɔ fɛn bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ de an hakili la an b'a bisigi ta an b'a bisigi ta nka nin tɛna kɛ bisigi ye tuguni nin kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a kɔlɔlɔw ye donc a yɛlɛma bɛ se ka uh, bange o la ne hakili la an kan ka an sinsin o de kan mm. sinon euh, euh, bɔli bɔli ko a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka mm. kɛ barisa euh, ni maliyɛnw bɛnna min kan o de kan ka kɛ mm. a bɛ se ka kɛ mais ne kɔni bolo bɔli tɛ a fɛɛrɛ ye an bɛ se k'an to a kɔnɔ cogo di k'a yɛlɛma barisa an n'an bɔla an bɛ tila ka taa gɛlɛya wɛrɛw de ɲini k'olu solution ɲini kɛrɛfɛ ayiwa Ayiwa Payitao ayiwa jamana tan duuru la coup d'état bɛ jamana saba kɔnɔna na e yɛrɛ y'a fɔ sisan nɔ ko y a une main derrière la sedeyaw o ye mɔgɔ fɛnɛ caman ka faamuya ye sisan ne ka ɲininkakali ye min mun de la an ka dirigeants bɛ ka se ka manipuler tan cogo la fɛɛrɛ jumɛn kan ka se ka sɔrɔ walasa bɛ se ka bɔ o manipulation kɔnɔ pour que danaya bɛ se ka sabati marabagaw an'u ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bon
U b'a dan ka kuma dɔw fɛ pa munna sidaw tun da don ni gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ka perez u u fo ka lajɛlen bɛ perez dɔrɔn de kan an ka ɲini senfɛ an ye seda ɲɛmɔgɔ dɔ ɲini ne yɛrɛ kec kun kunna n'an y'a jate minɛ e si tɛ p ati kanti mali suyafɛ mali tun b'u bilen ye gɛlɛya dɔrɔn e sidaw tun tɛ se ka o gɛlɛya u ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ olu yɛrɛ bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn fa la k'o gɛlɛya ɲɛnabɔ pour que président taaliko kuma o ka ban u y'a fɔ an y'a dɔn ko o ye ingérence de ye olu fɛ c'est comme ni an bɛɛ ka du an bɛɛ dutigi ye ni gɛlɛya bɛ ne ka du kɔnɔ on suppose que ne de bɛ n ka du kɔnɔ gɛlɛya gérer ni gɛlɛya bɛ ka du kɔnɔ e bɛ ka du kɔnɔ gɛlɛya gérer mais gɛlɛya binna ne yɛrɛ kan en tant que dutigi aw de bɛ na bon ne ko mais o tɛ faamu parce que n'i y'a ta k'a réduit ka na c'est-à-dire que à l'échelon famille i bolo i b'a jɛ parce que jamana mara de don i bɛ yɔrɔ min na Mali k'a daminɛ Kayi fo Kidali mɔgɔ kelen o kelen bɛ yen e de y'a bɛɛ lajɛlen fa ye donc e ka politique intérêt a nafa ka kan ka se a bɛɛ lajɛlen ma a bɛɛ ka kan k'a nɔ ye maintenant ni olu wulila k'a fɔ ko ko in u y'a jateminɛ mɔgɔ damadɔ de da birilen bɛ ko in na olu yɛrɛ tɔ si sen t'a la maintenant n'o wulila kɔni aw minnu ye jamana kuntigi kan ka fara kan k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn fura bɛ sɔrɔ ka gɛlɛya aw niyɔrɔ bɛ se ka kɛ min a b'o k'a la moi je pense que CEDEAO ko taabolo falenni o wajibi ye par exemple hali ni fɛn ta Union européenne ta mais i tɛ se k'i ka jamana mara i n'a fɔ cogo min ka di i ye o tɛ ye ingérence ko o ye i bɛ sɔn o de y'a donkan ye donc ni gɛlɛya b'i ka jamana kɔnɔ ni e tɛ se olu bɛna u b'a ɲɛnabɔ u bɛ solution dɔ kɔni proposer i ye a b'o kɛ pour que fanga dafiri kana kɛ parce que n'a ko a t'o kɛ ko in gɛlɛya sera jamana ɲɛmɔgɔ ma o gɛlɛya caman laban ye fanga dafiri parce que CEDEAO tun ko k'ale ka ligne rouge ye i bɛ ka démission a ma taa o kɔ donc aw ka ligne rouge ye nafa jumɛn Donc ka segin ka na i ka kuma la ka danaya mais oui Payitao yanni ka parce que nin yɔrɔnin a ka ɲi an ka a fɛrɛfɛsiya kosɛbɛ quoi d'accord barisa ne kɔni fɛ nin de ye kuma koloma yɔrɔ ye yɛlɛmali jumɛn kan ka waleya walasa gɛlɛya ninnu ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ tugun voilà Mali la ale ni jamana t k'i ka kuma sɔnji la ɛɛ n'i ye UEMOA ta u b'a fɔ fɛn dɔw ma ko critère de convergence o ye i mana UEMOA dugu o dugu ta fɛn dɔw bɛ yen fo o ka wajibiya i ka jamana kɔnɔ sinon i bɛ i tɛ UEMOA t'a yɛrɛ ye i ka kow la o dɔ ye jumɛn ye misaliya la eh, nafa ni jamana bɛ nafa minnu sɔrɔ ni o recette ye hakɛ dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan sara la a kɛ sisan ni i ka jamana nafa sɔrɔsira impôt ni duwaniw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan i bɛ mhm. miliyari kɛmɛ de sɔrɔ mhm. i ka sara jamana kɔnɔ jamana bɛ fɛn fɛn sara a man ka tɛmɛ eh, miliyari bi saba ani duuru kan mm-hmm. misaliya la mm-hmm. olu bɛɛ ye ko ye sisan mais munna mara tagabolo la CEDEAO tɛ se k'a fɔ sisan couverture sanitaire an k'o ta dɔrɔn k'a fɔ jamana min bɛ yen yanni ni san hakɛ in cɛ n'i ma nin couverture sanitaire sɔrɔ i ka nin bɛ bɔ yen couverture eh, eh, école ko la n'i ma nin sɔrɔ pour que olu fana critèrew de ka sigi sen kan donc a tɛ faamu k'a fɔ ko u k'a fɔ ko ingérence parce que critères de convergence bɛ sur le plan économique donc mm. pourquoi on met pas des critères de convergence sur le plan de la gouvernance voilà effectivement mm.
donc parce que a dɔw yɛrɛ kuma fɔ a ye ne yɛrɛ kunkolo in dimi mm-hmm. ne ko jaa an ma bɔ fɔlɔ wa parce que ne t'a dɔn an bɛ bɔ san min na parce que ni o de y'olu hakilina ye k'a fɔ ni gɛlɛya binna jamanakuntigi kan na olu bɛna mm-hmm. ayiwa a caman kɔni jamanakuntigi caman bɛ taa so u hakili ka jigin a la k'a fɔ gɛlɛya min bɛ wuli mɔgɔw tɛ wuli u yɛrɛ ma, un, ɛ k'a fɔ dɔrɔn jamanakuntigi ka taa o parce que fɛn dɔ de bɛ na n'a ye o, fɛn dɔ de bɛ fara fara fara ɲɔgɔn kan, d'accord, fo ka na se yɔrɔ dɔ la où mɔgɔ yɛrɛ b'a ye ko nin ko in bɛɛ ɲɛmɔgɔ ko de don o ɲɛmɔgɔ ka taa donc sɔni a ka se o la a ye mɔgɔw ɛ lakana u sigidaw la, voilà, ka mɔgɔw ka baara k'u sigidaw la, mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ, mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ u sigidaw la, mɔgɔw ka kalan ɲuman, mɔgɔw ka kalan u sigidaw la, voilà, maintenant n'o kɛra président min bɛ yen san duuru san duuru ɛ ni mɔgɔw taara voter ɛ ɛ san duuru dir'i ma o san duuruuru kɔnɔ u nana k'i vli ye u y'a a tɔgɔ layidu ka bɛ taa san duuruuru kɔnɔ i m'a dafa mɛ u b'i ta dɔn ka bɔ yen pa que baara wɛrɛ bolo la min tɛ fanga dafi ye mɛ olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ka dan ant tun pur mɛtini ka i ka kuma la n'i ye a jate minɛ min bɛ se k'a ban k'a fɔ zeba don ni solisɔn tutifɛ o ye ne y'kila ye ne y'kila ye fo marakɛlaw présidents k'a bila u kunna k'a fɔ an bɛ sigi jamana ninnu kunna an ye ciden de ye fɔlɔ c'est-à-dire que i k'o bila i kunna n'i y'a bila i kunna k'i ye ciden ye dɔrɔn ne hakili la ko tɔ bɛɛ bɛ nɔgɔya ni gɛlɛya ye kɛmɛ ye n'i y'a bila i kunna ka ban k'e ye ciden ye bi segin binna ka bɔ gɛlɛya la donc ciden o de la moyen bɛɛ bɛ di i ma o ka se ka ci baara kɛ nafolo ko la a tɔgɔ lakana ko la fɛn o fɛn fɛn bɛɛ bɛ ta ka d'i ma parce que y'i bila o cidenya la maintenant n'i y'a bila dɔrɔn i kunna ko e sigira jamana kunna e de ka fisa ni bɛɛ ye donc e bɛ fɛɛrɛw de tigɛ sisan au lieu de i ka baara kɛ ka ji di mɔgɔ ma ka dumuni di mɔgɔ ma ka mɔgɔw kalan ka mɔgɔw furakɛ ka e t tɛ o kɛ e bɛ baaraw de kɛ donc i yɛrɛ ka famille ani i kɛrɛfɛ mɔgɔw olu de bɛ bɔ i nu ma mɔgɔ tɛ kalan mɔgɔ tɛ taa mɔgɔ tɛ furakɛ donc e bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc e bolo a tɔgɔ Faransi ou bien yɔrɔ wɛrɛ de bɛ se ka e to fanga la donc e bɛ baara kɛ ka olu sago de kɛ ka ɲinɛ i ka jamanadenw k'i kɔ don i ka jamanadenw na parce que n'i y'a bila k'i ciden dɔrɔn i tɛ kɔ don i ka jamanadenw na oui Bayitaho maintenant question yɛrɛ de y'o ye comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min hali n'u sigira n'u ka ɲuman kɛ après Faransi b'u récupérer mun de bɛ k'a to France bɛ ka se k'u récupérer O récupération bɛ se ka ban cogo jumɛn? Oui parce que ee o de la moi je suis pas ee dans cette condamnation de principe oui des coup d'Etat parce que an an da an da sera a ma sisan unhun ni président nana mɔgɔw bɛ mɔgɔw mɔgɔw bɛ kalan u sigiyɔrɔ la oui u bɛ lakana u sigiyɔrɔ la u bɛ baara sɔrɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ kɛnɛya sɔrɔ u sigiyɔrɔ la u bɛ fɛn bɛɛ k'u sigiyɔrɔ la mɛ na i n'o yɛrɛ wara wuli pered ki sɔn tɛ tila parce que fa fana ko fɔ qu mɛ ne da la pl de bi pan ka ɲa mali ta an se ka an da don la o kɔni o taara ka fɔ da kan don burukina ni ni mɔgɔ to a to kala a bɛ ɲɔgɔn ko e burukina don ma bagan ka pered ma mɛ ni ye fɛn ta sati segu ta i b'a ye burukina ya pl de plasi

dusu de pa anw bɛɛ bɛ cɛ la aw ye ne ɲininka ne du ye ne ko a ko ko bɛ fɛ yen ko ɲ tɛ fɛ yen n'a dilan kuma banna fa ka ɲinin don min na u bɛ n'a sɔrɔ a dilan ka ɲinin de fɛ yen a bɛ ni ɲinin de ye ka jira la e sadi a fɔra cɛ don cɛ tɛ sa mɛ o de fasɔn o fi mali ko vte k'a bɛ baara la ni Russie de ye wa o ye jamana ni jamana baara ɲɔgɔnya ye maintenant o kɔfɛ ɛ jɔn ko ko a tɔgɔ Wagner bɛ yan an y'a ye kunnafoni di siraw de fɛ kunnafoni di sira s kuma o tɛ se ka ta ka ko ka jamana gosi n'o ye ka jamana fɛn n'o ye donc tout ça o b'a jira k'a fɔ minnu y'a baara kɛ u m'a baara kɛ n'u yɛrɛ dɔrɔn hakilina ye hakilina wɛrɛ donn'u la a kɛra France a kɛra fɛn wɛrɛ mais hakilina wɛrɛ kɔni donn'u la parce que an y'a ye ko in bɛ jɔn nin kan ko bɛ to de nin kan pa que an y'a ye i bɛ jamana caman ye ali kɛ waati la ka kɔnɔni suli su laba den nati don pɛsi zsi pa que arati pɛsi pa fɛ n to dɔn mɛ sulaba den nati pɛsi sesirama ga o bɛ pan seriki ka jamana ko bere ka kɛ bɔn ni ni ko ma taa ni segu la dɔrɔn a bɛ kɛ cogo wɛrɛ dɔn n bɛ fɛ ka min fɔ jamanakuntigi ni aw sigira jamana kunna fɔlɔ i b'a bila i b'a bila i kunna k'i ciden ye n'i y'a bila i kunna k'i ciden ye minnu y'i ci olu ka ci ye prioritaire ye o ye jamanadenw ye ji bɛ d'u ma cogo di dumuni bɛ d'u ma cogo di u bɛ kalan cogo di u bɛ furakɛ cogo di ne hakili la n'i y'o n'i y'o o o plan ɲɛnamaw ta k'o sigi k'o fɛɛrɛ ɲɛnamaw sigi san kelen san fila mɔgɔw k'a nafa ye mɔgɔw hakili tɛ to e yɛrɛ la o kelen fila ee personne n'est indispensable a kana bila mɔgɔ si kunna ko ni ne tɛ a tɛ marcher i nana dɔ ta laban dɔ b'i ta laban mais mun y'an ka jamanaw problème ye ni min nana ko n ye chantier dɔ dayɛlɛ donc n tɛ se ka taa o chantier to donc n'a sɔrɔ hali n ka mandat banna n bɛ constitution yɛlɛma ka a kɛ n sago ye bon n'o kɛra i bɛna ni gɛlɛya ye donc fo an k'a bila an kunna c'est à dire que hali k'a fɔ c'est à dire limitation de mandat ne bolo a man ka kɛ constitution kɔnɔ yɛrɛ en tant que démocrate i ka kan k'a dɔn ko hakɛ bɛ fɛn bɛɛ la n'i nana i b'i seko de kɛ e tɛ se ka bɛɛ kɛ e b'i seko de kɛ n'i tilala i b'a di dɔ ma o fana b'a seko kɛ e nana dɔ ta laban dɔ bɛn'i ta laban donc ni eh, eh, jamana marabaaw y'o o damadamani ta k'o bila u kunna ni faransi ko tan est ce que faransi bɛ ka min fɔ ani ne ka jamana taabolo ani ne ka jamanadenw kunkelenna ye kelen wa hmm. n'u tɛ kelen i b'a fɔ faransi ye bonya ani karama kɔnɔ ne tɛ se ka nin kɛ taa lajɛ k'a yɛlɛma ne ka jamanadenw ko k'o tan de ni i ka a bɛn n'o ye ka na y a pas de problème hmm. moi je pense que ni o kɛra a bɛ caman bɔ gɛlɛya la o la mɔgɔw ɲɛ tɛ kuma bɛɛ ni gɛlɛya nana dɔrɔn kuntigi c'est à dire que chef de nɔ don ɲɛmɔgɔ de nɔ don o ka bɔ yen ɲɛmɔgɔ wɛrɛ ka na d'accord ok o b'a to baba dakono an bɛ na e fan fɛ o ɲininkali kelen in na ayiwa o ye min fɔ an ɲɛna ko démocratie ko fanga ye jamanadenw de ta ye donc u b'a kalifa mɔgɔ la waatini kunkurun dɔ kɔnɔna na walasa a ka se ka baara kɛ ka jamanadenw lafiya mais an y'a ye o lafiya in i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a tɛ ka sɔrɔ ɲinifɛn ye min ye a tɛ ka se ka sɔrɔ o de b'a to vote kɔfɛ an bɛ vote maa min ye o kɔfɛ fanga bɛ daraka o la an bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ k'a fɔ ko a jiginni ɲɛna ayiwa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo jumɛn na laɲini ye min ye jamana bɛ se ka lafiya cogo min na ka jamanadenw lafiya ka dannaya don jamanadenw n'u ka marabagaw ɲɔgɔn cɛ Ɛɛ a bɛ yɔrɔ caman na papitaw ye kuma caman fɔ n sɔnnen don olu ma mais n b'a fɛ ka min fara a kan démocratie in fana an ka a jateminɛ a sigiyɔrɔ ka ca a sigiyɔrɔ tɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn ye o ye jamanakuntigi ye c'est vrai mɔgɔw y'u ka dannaya ta k'a da ale de kan ale de bɛ mɔgɔw ale de ye dannaya ɲini ni hakilina dɔ de n'a bɛ f'o ma projet de société donc k'a bɛ o yɔrɔ la fana an ka kan ka jateminɛ kɛ jamana ɲɛmɔgɔ jumɛn de sigira ni projet de société kan an hakili la 2013 ala ka hinɛ la président ibrahim boubacar keyita a sigi kuma na kuma caman tun bɛ fɔ ne yɛrɛ n teri caman tun bɛ yen n'i tun b'a fɛ k'u sɛgɛn i b'a fɔ ɔ président ka euh, projet de société bɛ aw ka candidat ka projet de société bɛ a kuma kun cayara kosɛbɛ mm, mm. donc o fiɲɛnin dɔ bɛ an ka kalataw la halisa mɔgɔ tɛ kalata la mɔgɔw ye tugun surtout jamana ɲɛmɔgɔ kunda ka d'a kan a y'a fɔ a bɛna baara min kɛ nka mɔgɔw b'a ta ka da ko wɛrɛw de kan eh, ninnu ko ko olu ka candidat don eh, ninnu k'an ka vote a ye ne b'a dɔn a ye nin kɛ ka tɛmɛ ayi n hakili la olu bɛɛ ye ko mɔgɔw ɲɛ kan ka yɛlɛ sisan k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ a ye nin kɛ ka tɛmɛ walima kari ka mɔgɔ don o tɛ se ka mɔgɔ kɛ jamanakuntigi min bɛ mɔgɔw ka gɛlɛya ta ka b'u kan min bɛ se ni aw yɛrɛ y'aw ka gɛlɛya dɔn aw b'aw ka gɛlɛya de ɲini a ka fɛɛrɛ kɔnɔ an ka gɛlɛya ye nin de denmisɛnnin kunda an ka gɛlɛya ye baarako ni nin ni nin de est-ce que o b'a ka fɛɛrɛw kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na lakana tɛ yen an ka gɛlɛya ye lakana de ye est-ce que lakana lakanabaliya tali ba la o b'a ka fɛɛrɛw kɔnɔ o ye fiɲɛ dɔ an kan ka min ta o ye jamana kuntigi kunda ka fara papitaw ye fɛn fɛn fɔ nka o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ye mun de jateminɛ an ka mara tagabolow de bɛnkan fanga nana ni sigida minnu ye n'a bɛ f'o ma institution a caman bɛ yen minnu t'u ka baara kɛ olu bɛɛ de bɛ na ni gɛlɛya hali n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ coup d'état coup d'état ne yɛrɛ bolo coup d'état in fɛn dɔ de nana n'a ye mun de nana n'a ye sariya a tagabolo a jɔlen tɛ a jɔyɔrɔ de la o de y'a kɛ mɔgɔ ɲɛjɔ wɛrɛ tɛ mɔgɔw la fo n'a kɛra sɔrɔdasiw ye sinon ni i ye jamana dɔw ta bɛnkan fanga bɛ yen n bɛ misali ta américains fɛ yen min kɛra kɔsa in na sariya de ye u ka jamanakuntigi lajɔ donc an ka bɛ fɛɛrɛ de kɛ sariya bɛ se k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw lajɔ cogo di mm. ni o ma sɔrɔ fiyewu an tɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ min na sɔrɔdasiw b'u da don ko la kuma bɛɛ donc sariya ka jɔ a jɔyɔrɔ la donc n ka kuma tun bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko marabolo minnu bɛ yen fo olu bɛɛ de ka jɔ u jɔyɔrɔ la marabolo minnu bɛ yen ni o ye sariya ko ye fo olu bɛɛ de ka jɔ u jɔyɔrɔ la sariya ka tigɛ ka d'a kan nin de kan ka kɛ nin de man ka kɛ a tigi bɛ fanga la o ale tɛ fanga la o sariya man ka taa a fɛnkɛ fɛ mais an bɛ mun jateminɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni mɔgɔ kɛra jamanakuntigi ye jamana fɛnw bɛɛ de bɛ taga o tigi sago la donc fo fɛn dɔw de ka sɔrɔ min tɛ taga jamana ɲɛmɔgɔ sago la min bɛ taga tilennenya sago la min bɛ taga tiɲɛ ale mɔgɔw bɛnna min kan k'o ka kɛ min bɛ taga o la o fɔlɔ ye jumɛn ye o ye sariya ye n da sera a ma a dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye an b'a fɔ min ma ko bulonba n y'a fɔ kuma daminɛ na n da sera a ma k'a fɔ k'u ka baara ye ka sariya laɲɛnamaya ka sɔn a ma u ka baara dɔ fana ye ka président ye minnu sigi k'u ka baara kɛ n'o ye gouvernement ye k'olu kɔrɔsi mais n'i ye jateminɛ kɛ olu fiɲɛ caman olu ka baara fiɲɛ caman b'a la Ka tɛmɛ o yɛrɛ kan ko yamaruya dilen don olu ma olu fana ka sariya ta n'a bɛ fɔ o ma initiative de loi n'i ye jateminɛ kɛ cinquième législature in n m'o jateminɛ mais législature naani fɔlɔ minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ u ye sariya min ta n'a bɔra u ŋaniya la a tɛ sariya mugan bɔ wa a sariya mugan na tan duuru kun ye u yɛrɛ ka nafa sɔrɔ siraw bɛ dɔ bɛ fara a kan cogo di donc u ye sariya mugan ɲɔgɔn de ŋaniya ta a tan duuru bɛɛ kun ye an bɛ dɔ fara an ka indemnité kan yan an bɛ dɔ fara nin kan an bɛ dɔ fara mm-hmm. nin kan donc o fana ye fiɲɛ dɔ ye mun yera an ka bɛnkan fanga la ni o kan ka corriger a dɔ wɛrɛ fana ye jumɛn ye sisan an bɛ se kalatalaw yɛrɛ de ma o k'a fɔ minnu ye députés ye minnu ye mm-hmm. maires ye mɔgɔ man ka kala ta mɔgɔ ye barisa a ye wari d'i ma i kan e yɛrɛ y'a fɔ ko n bɛ dannaya d'a ma fɛn dɔ kan sanganin dɔ kɔnɔ ah san duuru mhm. walima ni san hakɛ in kɔnɔ mhm. donc n'i b'o kɛ a tɛ se ka kɛ ka dan ko a bɛ wari di an bɛ taga kala ta a ye a kan ka wale fɛn dɔ la donc n'olu olu bɛɛ de ye an kan ka olu bɛɛ de ta bala an ka olu bɛɛ de jateminɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu bɛɛ de la walisa bɛnkan fanga min bɛ yen a ka bɛn an sago ma sinon bi mɔgɔw b'a fɔ ko bɛnkanfanga ma kɛ mɔgɔ sagonako ye barisa bɛnkanfanga fana an b'a lawaleya i n'a fɔ a ɲininen don a ka lawaleya cogo min kala ma ta a tacogo la n kan tɛ kalata kalata taabolo dɔrɔn ma n'o ye institution ye mais kala yɛrɛ bɛ ta mun kama a bɛ ta cogo di jɔn de bɛ kala ta fiɲɛ b'olu bɛɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ marabolo minnu bɛ yen ni bɛnkanfanga y'olu sigi hali ni a dɔw sigila u sigicogo la u kan ka baara min kɛ u ma jɔ la n bɛ bɔ kuma la ni mun ye eh, o don o ye eh, communiqué dɔ ye ni o ye UNTM ye communiqué dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya minnu bɛ yen ko eh, u b'a ɲini commerçants fɛ halisa faso kanu ka don u la u ka dɔ bɔ gɛlɛya la n ye communiqué in ta n y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min y'a signé a tigi de ye conseil économique social et culturel ye n tilala k'a fɔ ko mais nin communiqué in yɛrɛ bɛnnen don conseil économique social et culturel la ka tɛmɛ UNTM kan mun na mɔgɔw tɛ comité ee, conseil économique social et culturel bɛɛ t'a dɔn a bɛ yen mun kan nka a bɛ yen de an minnu bɛ yen ni an ye consommateur minnu ye an minnu bɛ yen n'an ye jamanadenw ye an ka hakɛw tɔbɔtɔli minnu bɛ gouvernement ale ni assemblée olu fɛ a sigilen don o de kama donc olu de bɛ yen walasa u ka mɔgɔw ka kɛnɛya ko u ka kalan ko u ka hakɛw u ka pouvoir d'achat o tɔbɔtɔli u bɛ yen o de kama donc olu fana kulu ye minnu kan k'u jɔyɔrɔ fa jamana tagabolo la donc kulu bɛɛ kan ka jɔ i jɔyɔrɔ la ni bɛɛ jɔra i jɔyɔrɔ la halisa fiɲɛ yel'a la o tuma na an bɛ se k'a fɔ a ah, bɛnkan fanga in t'an ka ko ye an ka dɔwɛrɛ ɲɛɲini d'accord ok o b'a to eh, jamukan kɔni sera a kuncɛ mɔgɔ la bako dɔɔni dɔɔni tɛ tɔ to ko la ayiwa bubakar payitawo an bɛ kuma kuncɛ kuma di i ma bon kuma kuncɛ kuma la n bɛ fɛ ka eh, eh, a tɔgɔ dagadu ka kuma yɔrɔni parce que n'i ye kalatalaw minnu bɛ kalata parce que f'i ka élection enjeu dɔn mhm. élection ye wagati ye ne bɛ taa n ka jamana ta n ka commune ta n ka quartier ta n b'a di dɔ ma san duuru san tan wagati dɔ kɔnɔ e a bɛ kuma n tɔgɔ la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne tɔgɔ la donc fo kalafilila k'o dɔn maintenant o de la en 2005 aide u ye musaka voté assemblée la ko k'a di parti politiquew ma ko ka o kalan de kɛ mais 2005 à maintenant an y'a jateminɛ milliard joli taara ka taa di parti politiquew ma u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ Est-ce que wagati ma se hali o o o o wari min donna ka auditer minnu y'a wari ta fo bi a y'a wari kɛ cogo di parce que an t'a dɔn o n'i ye Mali politique mɔgɔ parti politique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka militant bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ a tɛ mɔgɔ million 2 bɔ parce que ne ye stade fa bi sini ne bɛ stade fa e ka mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ na ne fɛ yen c'est c'est ça non fo mɔgɔ élection enjeu fo o ka fɔ mɔgɔ ye maintenant le fait que o tɛ ka kɛ est-ce que an tɛ se ka bisigi k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fana ka laɲini dɔw ye mɔgɔ kana bɔ fili yɛrɛ la fiyewu fiye fiye ko in ka to nin cogo la donc tant que ko in b'o o cogo la i da sera kiriko ma parce que bi ni fantan n'i taara diɲɛ jamanaba fɛn fɛn na sariyaw kɛlen don ka fantan de protéger i tɛ bin fantan kan fantan ka hakɛw de sinsinnen don kosɛbɛ sebagatɔ dɛsɛbagatɔ ka hakɛ mais yan nɔ n'i nana an ka jamanaw kɔnɔ ni se b'i ye e bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ hali ka mɔgɔ faga fɛn tɛ bɔ a la donc o fana ye filiba ye an ka démocratie la fo k' o labɛn k'a dɔn citoyen jamanaden k'a dɔn ne ka jamanadenya hakɛ de ye nin ye wa kalafili ye ne ma wajibi ye parce que n bɛ n ka jamana ta n b'a di dɔ ma n b'a di mɔgɔ ma fo o ka kɛ mɔgɔ ye a bɛna ne ka laɲiniw ta ba la donc o la o ka ko ɲɛ fo ne ka kalan fɔlɔ jamanadenya la ne ka kalan c'est-à-dire kalafili la alors que musaka dun bɛ bɔ ka di parti politique ma deux mille cinq à maintenant o nafolo minnu bɔra a kan ka auditer voilà n bɛ se k'o de fara kuma kan ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ o mɔgɔ ye bɛ k' an lajɛ nin waati na ka bɛɛ lajɛlen fo d'accord n'ala sɔnna kɔmi i y'a fɔ cogo min na parti jɔyɔrɔ ye yanni olu k'o jɔyɔrɔ fa an min ye kunnafonidila ye an b'an jɔyɔrɔ fa o ko la ka se ka population bilasira kosɛbɛ ayiwa Baba Dakɔnɔ kuma kuncɛ kuma Eh, n bɛ foli kɛ ka papitaw fo k'i yɛrɛ fo a kɛra kɛnɛ ye an ye caman faamu hakili la nin n'a ɲɔgɔnnaw de kan ka caya halisa hakilina falen ka kɛ jamana gɛlɛya kan fura kelen tɛ jamana gɛlɛya in na eh, hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ fura ye an bɛɛ bɛ sɔn min ma sinon fura ka ca papitaw n'a ka fura don ne ni n ka fura don e yɛrɛ n'i ka fura don mais an bɛɛ bɛnna fura min ma a ka ca ala fɛ bɛɛ sago bɛ bɔ o la ok Ɔrɔn TV tɔgɔ la an ka foli bɛ ka di aw bɛɛ lajɛlen ma Ka an filɛbagaw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi maa welelenw kun ye Boubacar Payitaho n'ale ye kunnafonidila ye Aujourd'hui Mali. Mɔgɔ welelen filanan ale ye Baba Dakɔnɔ ye, ɲininikɛla don OCGS. An ka foli bɛ aw ye Ɔrɔn TV tɔgɔ la, ka foli di an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma, k'a fɔ an kumana dannabaliya min bɛ jamanadenw ale ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ a dannayabaliya in bɛ se ka ban cogo min na an ye dɔɔni fɔ a la komi Baba Dakɔnɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bɛɛ n'a ka fura don donc solution tɛ yen ko o ye solution universelle ye donc n'an farala ɲɔgɔn kan hakili la an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a ko la équipe technique la Fatumata Jakite tun bɛ yen nɔ Rokiya Fane Malik Konate ale bɛ diffusion assurer an bɛ a laban ka dugawu kɛ an ka jamana ye